anị Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenee m onye ukwu na-ekene onye nta abịagwakwa m ka m metụkwa aka na ihe gbasara ịgọ ọfọ a bịa n'anị Igbo ihe nwana gbasara ọfọ ịgọ ọfọ ma ọ bụ ịkpọku mmụọ gị na ya yi mmụọ gị na ya so wee bịa ụwa enwere ụzọ ihe n'ole ị kwesịrị inwe iji wee na-akpọku mmụọ ịkpọku mmụọ ahụ nke nọ na ngwuru be nna gị maọbụ mmụọ nke nọ na ngwuru be nna gị nọọ ya ihe ndị a ka m wetara ka m kọwasịara unu dịka ezigbote nwa afọ onye Igbo onye Igbo ma ntọala Igbo ihe ndị Igbo ji wee dị ebube a bịa na nke mbụ nke a wụ nzu na nke a wụ nzu ọ wụ na i nee nzu anya ị ga-afụ na ọ dị ka chi si wee kee i nekwanụ nke a anya nke a ka wụkwa ofu nzu ahụ mana i nee anya na aka emegharịgwo ya ọ dịrọzi ka chi si wee ke ya hmm? mana n'ime ha niile nke a a na-akpọ ya nzu nwoke mana ị bịa na ihe gbasara omenala igbo ọdịnanị igbo enwere nzu bụ nzu nwoke maọbụ nzu nwaanyị nzu wụ nzu nke a kwa a bịakwa ụfọdụ na-akpọ ya nzu ndị ichie hmm? mana ihe niile a wụ nzu mana ọ nke a maka na ya adịghị etiye etiye nke e ji ewepụ ewepụ na ọ ndị mba na-asụ n'olu n'olu hmm, ka eji wee nwee ọdịnala nwee omenala ọdịnala bụ ihe dịrị ihe dịwara gboo nwoke tiye etiye nke nwaanyị ji ewepụ ewepụ ma ị bịa na ihe gbasara ọdịnala na ọ bụ nzu a dị otu chi si wee kee otu esi wee gwupụta ya naanị otu o si wee gbawata na onwe ma dị otu a na ọ ya ka eji agọ ọfọ n'ala Igbo a bịakwa na nke a i nee anya nke a wụ edo ka ife ebe edo a si apụta e nwere osisi a na-esi na wee egbupụta dịsi edo ị na-afụ nke a kwa ife ọzọ eji eme nke a wụ ose ọra nke a wụ ose ọra ose ọjị eji were agbachapụ ụmụ mpịa mpịa uchu mmụọ ma ọ bụ uchu mmadụ ma ka ị marakwa amara na e nwere ebe ose ọjị nwere limitation e nwere ebe ose ọjị e nwere ụdị uru akwụ ga-adị gị n'arụ ị mara na ị yarọ eji ose ọjị wee gbachapụ ya wụ uru akwụ ọga kpatakpata of them all wee wụrụ gịnị ọjị igbo na-eji ọjị agọdo mmụọ ihe a wụ ọjị a communion between the spirit and the uh, and the living and the kee otu unu te esi ekwu ya ihe a wụ nrikọ anyị na ndị ichie ha na ndị nna nna anyị ha na-erikọ ọ wụ njikọ nyere ndị gboo bigworo ndụ before anyị nwa na anyị nwa ndị dị ndụ n'ụbọchị tata na ihe a wụ our own communion hmm? the last but not the least nke a wụ uh, mmanya ọkụ mmanya ọkụ a uh, ọ bụrụ uh, mgbe gboo ọ wụ must na ị ya eji mmanya ọkụ it's not a must you can use water hmm, in the replacement of this but ọ bụrụ mgbe gboo ihe ndị gboo ji eh, atụ mmanya wụ ngwọ ma ọ bụ nkwụ enu na ka m bịakwa achọrọ m ịkọwara unu all these sacramental ihe a na-arụ na ndụ nwoke maọbụ na ndụ nwaanyị ka m bịakwanụ